aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye min bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan maliden cɛman n'a musoman minnu sɔgɔlen bɛ maaya ja kan na aw minnu bɛ k'an lamɛn ani aw minnu ɲa b'an na nin wagati na an b'a fɔ ko aw ni jɔ an b'an ka cɛsiri kɛnɛ kan tuguni maaya ja kan kɔnɔ bi an ni maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye christian to ye fo autriche ani saka keyita ka bɔ tingole an bɛna kuma mun kan o de ye sɛnɛ sunguma n'o ye sunguma sɛnɛ fangama ye awa karamɔgɔ saka keyita bɛ kɛnɛ kɔnɔna la saka keyita i folen don ka bɔ yan fo tingole an ye foli laminɛ an bɛ maaya ja kan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ah, Saka Keyita aw fɛ yen Tingolɛ yala aw bɛ sunguma sɛnɛ fangama in kɛ wa n'a fɔra ko sunguma sɛnɛ fangama o kɔrɔ de ye ko ka sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ eh, wolondɔ junsan ma k'a la n'o ye produit chimique ye mhm. k'a ta a nɔgɔlaka la ka taa se a bagajilaka ma mhm. ɔ donc an bɛ don min na i ko bi n'i ye o ɲininkali kɛ k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ k'o tɛ kɛ bon k'a sɔrɔ o dun bɛ se ka kɛ anw fɛ yan nɔ anw bɛ sunguma sɛnɛ fangama kɛ an y'a baara daminɛ kabi san wa fila ani wɔɔrɔ la fo ka na bila an bɛ don min na i ko bi a bɛna fɔ san tan ni kelen jate ɔ nka ni ala ka dɛmɛ ye sababu ɲuman ye ɛɛ tuma min na ni an ni karamɔgɔ christian bolo donna ɲɔgɔn bolo fo autriche o kɛra sababu ɲuman ye sunguma sɛnɛ fangama a fanga bonyana anw fɛ yan nɔ an tun ye baara daminɛ hakilina minnu kan ani an tun bɛ nafa minnu dɔn a la ale taara nafa wɛrɛw yira an na ka fara o kan ka tila ka eh, baara fana siga t'a la ka jaabi dɔrɔn k'a fɔ ko eh, sunguma sɛnɛ fangama a bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ a fanga la a fanga tun a tun bɛ yen nɔ ka kɔrɔ an tun b'a kɛ ka kɔrɔ nka fanga labonya k'a fanga lawara sisan o sababu de bɛna bɔ karamɔgɔ christian na ka bɔ yan fo autriche ahan d'accord saka keyita i k'o fɔli o ɲana an yɛrɛ bɛ an karamɔgɔ fo a tulo b'an na nin wagati na christian to ye fo autriche autriche an b'a yira o la k'a fɔ dugu don tubabu dugu don ayiwa dugu min don an bɛ wagati min na sisan nɔ sumaya barika ka bon yen neige de bɛ yen nɔ pour que ka sɛnɛ kɛ yen nɔ f'i k'a kɛ bugu kɔnɔna la ka sɔrɔ ka yɔrɔ kalaya ka sɛnɛ kɛ ɔ christian a bɛ k'i timinandiya k'o kɛ don nataw la an bɛna a ka baara kelenw ja yira o la an ka bɔlɔlɔ siraw kan saka keyita an bɛ ɲɔgɔn na halisa ɛɛ saka keyita o ye maninka ye an b'a dɔn maninkaw fɛ yen nɔ muso jɔyɔrɔ ka bon sigida la kosɛbɛ sabu ni foroba sɛnɛ bɔra a la ka ɲɔw sɛnɛ nan ko bɛ musow bolo ɔ n'i ko nan ɲuman nan duman o ko ko nakɔ ɔ musow aw fan fɛ nakɔ baara b'u bolo cogo di yala eh, sunguma sɛnɛ u b'a a kɛra u ka nakɔw kɔnɔna la yala u bɛ a nafa bɔ wa anw fɛ yan nɔ eh, muso jɔyɔrɔ ka bon sigida lawuli la kosɛbɛ n'o ye sigida ka développement ye bɔn an fana fɛ yan nɔ eh, musow bɛ sunguma sɛnɛ fangama kɛ ɔ mɛ an bɛ se k'a fɔ a nafa ka bon u kan fan dɔ fɛ i n'a fɔ a nafa man bon u kan fana fan dɔ fɛ mm-hmm. a nafa ka bon u kan fan min fɛ o de ye an yɛrɛw ka kɛli min kɛ an ka nɛnɛw la k'a k'an ka dumuniw na k'a k'an ka fɛnw na an bɛ o kɛnɛya sɔrɔ ayiwa an bɛ fɛn duman dun siga t'a la an bɛ nafa min sɔrɔ o ye an yɛrɛ b'a a utiliser min an b'a la an dɔgɔ doni mun k'a la k'a labaara siga t'a la ka a kɛ an ka dumuni fɛnw na ka an yɛrɛ b'a dun an bɛ se k'a fɔ o nafa o sɔrɔ a la kosɛbɛ ɔ mɛ fɛn mun ye a feereli ta fan ye bɔn i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔnin bɛ o la paseke a ka di mɔgɔw ye tiɲɛ foli yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la bawo n'i ye sunguma sɛnɛfɛn ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka mɛn i bolo mara la ka sɔrɔ a tɛ nɛnɛ da kɔnɔ n'o ye frigo ye a tɛ kɛ bandayala kɔrɔ a tɛ kilimu kɔrɔ o bɛ tuma jan ta nka a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ i b'a ye a mɔlɔ kɛlen a la o ma nɔgɔ mɔgɔw ma ɔ nka an ye jugumani k'o bɛɛ la parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara ye ɲinini ye recherche ye i b'a ye i tɛ ɲinini kɛ fan kelen fɛ Donc an nana ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ɛɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu dɔgɔ b'u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ko hmm. fanba de ye dɔgɔtɔw ye n'o tɛ anw fɛ yan nɔ an ka analyse la mɔgɔ minnu ni seba b'u ye i b'a ye k'a fɔ olu mago t'u yɛrɛ la yɛrɛ parce que normalement se de kan ka mɔgɔ kɛnɛya mɛ anw ka jamanaw kan yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko se de bɛ mɔgɔ bana siga t'a la donc o la an y'a ye mɔgɔ minnu bɛ sunguma sɛnɛ yɛrɛ fɛ olu fana ye dɔgɔtɔw de ye minnu ni seba t'u ye ka sunguma sɛnɛfɛn san donc o la i bɛ wajibi k'a bila sɔngɔ la sɔngɔ min ni ani wolonɔmaw produit kɛra minnu na ani olu ka kan walima i bɛ taa sɔrɔ hali fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni a kɛra o cogo la sisan

ɔ ni ala sɔnna ma an bɛ ka baara k'a kan komi n y'a f'i ɲɛna cogo min an bɛna kɛ communauté de ka kɛ kulu ye kulu min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan ɔ komi kɔgɔli nata min bɛ nale mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ duuru fo ka taa se mɔgɔ ba tan ma hakili b'a la an b'a fɛ k'olu layɛlɛ bɔlɔlɔ sira kan ɔ an b'a kɛ cogo bɛɛ la ni suman min bɛ min bolo ɔ o b'a layɛlɛ kulu sanfɛla la an b'a yɛrɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw kan ka sugu dɔw bila bɔlɔlɔ sira kan walasa arikitoda la minnu ka suman b'u bolo eh, n'a ka ɲi eh, nka u tɛ se k'a feere mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ eh, sugu sɔrɔ a la k'a feere an bɛna fara ɲɔgɔn o cogo la ka kɛ eh, kulu ye n'an b'a fɔ ma tubabukan na communauté ka se k'o baaraw kɛ quoi ni ala sɔnna o bɛ diya kosɛbɛ kosɛbɛ voilà mun ka gɛlɛn dɔrɔn o ye baara ɲɛdɔn de ye ka kuma lase a ye y'a jira k'a fɔ musow bɛ baara in ɲɛdɔn u bɛ k'a kɛ a aw ka n'an yɛrɛ bɛ diya kosɛbɛ a bɛ ka kɛnɛya se sigida ma fɛn min y'a feereli ko ye ni ala sɔnna ma anw minnu bɛ côté technique la an bɛna aw dɛmɛ k'o baara kɛ ni ala sɔnna ma ani an minnu bɛ bɔlɔlɔ kan n'an bɛ laseliw kɛ an bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa ko in bɛ lase yɔrɔ caman hali ni mɔgɔw mago b'a la jamana wɛrɛ la ka fɛn bɔ yan ka taa feere nɔ ɔ n'a yɛrɛ t'an ka dunta bɔ fana an yɛrɛ b'a bɛɛ dun ni ala sɔnna ma Nin jɛmukan labɛnna nakɔ bio an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn